Сыт узыхэлъым фӏэ бзу уеплъу ухэлъыну ара? Нтӏэ сыт зэрыуэдаӏэ зэплъыр?

Мы къэхъуам псоми фӏы дыдэу хывощӏыкӏ. Хъыджэбз цӏыкӏум къращӏари тщӏэкъым, къезыщӏами зыри хэтщӏыкӏкъым. Дауи дэ, псоми дигу щӏыхьащ ар. Икӏи дэ щхьэкӏэ гуауэщ. Ауэ мыдэ фыкъызэдаӏуэ. Видеор къыздралъхьар фи класс чатращ, школым зыри хащӏыкӏкъыми, жызоӏэ, псоми ивгъэкӏыж икӏи зыми зыри жевмыӏэ. Къывгурыӏуа? Фаина Руслановна, полицэм жеӏэн хуейщ, Алинэ псэужми-мыпсэужми тщӏэркъым. Фатимэ, япэрауэ сызыпомыуд. Етӏуанэрауэ, полицэм дыжэн ипэкӏэ, дэ езым зыхэдгъэкӏыжыфым деплъын хуейщ мыр. Абы и адэм и жагъуэгъухэрами тщӏэркъым ахуэду зыщӏар. Псоми фощӏэ, ар ефэрейщ, куэд ӏейм щӏыхуэ къаӏех икӏи жагъуэгъу куэд иӏэщ. Нтӏэ, абы и жагъуэгъухэм видео трахуэу, щхьэ ди класс чатым кърадзэн хуей хъуа езым хурамыгъэдзыжу, ерэ жрамыӏэу? Уэ мы гъащӏэм къыбгурымыӏуэ куэд къыщокӏуэкӏ, пщӏэрэ? Абы и адэм жепӏэу щытмэ, сыт къыпыпхыныр? Нетӏэ жысӏаӏэ. Сытым дей зэрефэр псоми фощӏэ. И цӏэ имыщӏэжу, зыри къыгурымыӏуэу щылъуращ. Сыт абы жепӏэкӏэ къыпыпхыныр? Абы нэмыщӏкӏэ, полицэм жедывгъэӏэ жывоӏэ. Полицэм жетӏэу щытмэ, зымахуэ къэхъуар фщӏэжрэ? Ипэ дыдэ мис а ӏуэхугъуитӏыр зыпащӏэнущ. Абы нэмыщӏкӏэ фэри фагъэкъуэншэнущ. Сэ фэ фифщӏ, Къэслъыхъуэ. Абы нэмыщӏкӏэ иджыри зы лъэӏу сыфхуиӏэщ псоми. Фи адэ-анэхэм зыри жевмыӏэкӏи къевмыгъащӏэ. Мыр сэ ауэ сытми жысӏураӏым. Иджыри зэ жызоӏэ сэ фэ фифӏщ къэслъыхъуэр псоми. Къывгурыӏуа? Фринэ псалъэ. Содаӏуэ сэ къыжыпӏэну узыхуейр сыту щытми. Ауэ мы ӏуэхум дэ полицэ къыхэдгъэхьэ хъунукъым. Дэ дызэӏищӏэнущ абы, къыбгурымыӏуэрэ ар уэ езым. Алинэ къыщыщӏари къэдмыщӏэу хъунукъым. Къезыщӏари къэдмыщӏэу хъунукъым. Икӏэщӏыпӏэкӏэ. Мыпхуэдэ ӏуэху дэ тхузэхэгъэкӏынукъым. Дапщэщми полицэм къащӏэнущ. Занщӏэу жедгъэӏи нэхъыфӏщ. Жетӏэнущ, жетӏэнущ, ӏэмал имыӏэу. Ауэ япэщӏыкӏэ дэ езым тхузэхэгъэкӏым деплъынщ. Сщӏэркъым. Зыри къызгурыӏуэжкъым иужьрейхэм. Унэм сокӏуэжри аращ. Лэжьапӏэм сыкъокӏуэри нэхъ ӏеижщ. Унэм зыгуэрым уи жагъуэ ищӏрэ?

Ухуэмейуэ цӏыхум убгъэдэсыфынукъым. Сэ къызгуроӏуэ. Хъунщ. Жызмыӏэныпхъи жысӏащ. Сыхыхьэжынщ мобыхэм. Алинэ псэу пӏэрэ? Хьэмрэ? Псэу хъунщ-тӏэ. Ар хэт иубыдами, занщӏэу иукӏынутэкъымэ. Видео щӏытрахар зыгуэр хуейуэ аращ. Ар яукӏыну щытамэ, занщӏэу яукӏынут. Видео лъэпкъ хэмыту. Тхьэм ещӏэ абы я гум трищхьар. Дэ къыттрамылъхьарэт псори. Согузавэ. Зыри къэхъунукъым. Зымахуэрей видеор ибгъэкӏыжащ, пэжкъэ? Занщӏэу. Сыту фӏыуэ изгъэкӏыжат ари. Нтӏэ, мис.

Азэмэт къыхуэтхэр иджыри къэс къысхуэщӏакъым. Ар къасщӏэмэ, сехъуапсэкъым хэтми.

Укъэзгъэщта, си фо. Сэращ ар умыгузавэ. Зы щхьэи сгузавэкъым. Икӏи сшынэкъым. Дыгъуасэ мамэ и гъусэу магазин гуэрым сыщыӏати, сигу ирихьри мыр пхуэсщэхуащ. Упсэу уей схьэ дахэм. Тӏэуэ уэкӏунущ ар, си гуапэщ уигу зэрырихьар. Азэмэт, дапщэ зэрыбжесӏэнур уи тутыным теухуауэ? Уи адэ-анэм ежесӏэнущ иджы. Мыр тутынкъым, умыщӏэм утемыпсэлъыхь. Сытым дежи ди кӏэм щхьэ уиту пӏэрэ? Бэуапӏэ къыдэт кхъыӏэ хъуну щытымэ. Уей сэр езымхэ дей кӏуэуэ тхьэусыхэнуми. Тутынри а уэ пӏыгъри зыкӏэ зэхидзкъым, алейкӏэ укъыспэмыпсалъэ. Кхъыӏэ, Марина Артуровна. Залинэ си дзауэ ухуейкъэ? Къызгурыӏуакъым. Жесӏат сигу зэрырихьыр, ауэ къысщыдыхьэшхауэ аращ. Уи мыр дауэ зэрыжепӏар? Дапхуэдэми зыри къикӏакъым. Щхьэ жесӏат жысӏэу сегупсысыжат. Ей, уцӏыхухъукъэ уэ? Къыбжаӏэнщ апхуэдэ зыгуэри. занщӏэу сарэзыщ къыбжаӏэн хуейуэ арат. Япэм деж хъыджэбзхэм аращ сыхуейкъым къыбжаӏэнур. Абы щхьэ укъикӏуэтын хуейкъым. Абы и хьэуэмкӏэ сэ псори къэзгурыӏуащ. Сытми зэрыхъу ирехъу. Сарэзыщ. Изо. Пщӏэжрэ Чэрим. Ди къалэм псоми къацӏыху ар. мис ар рулым ӏусу. А таблеткэхэм хуэдэ ефэри, ищӏэр имыщӏэжу, и щхьэр идзэӏигъыхьэри, гъуэгум тежщи, жыгым еуэри иукӏащ, Сыхэпхакъэ? Псоми ящӏэ ар, сфӏэгуэныхъ хъуащэ. Нтӏэ, сытей къыпщыщӏар?

Уи гъащӏэр зы щӏыпӏи нэмысу убгынащ мы уи гъащӏэр. Аращ а махуэ къэс таблеткэ узэфэхьэм пхуищӏар. Сэри ар дыдэращ къысщыщӏынур. Къысщыщӏыми схуэфащэщ. Щызмыгъэтмэ.